jafarinya mana maa min bila boli la kɛlɛyɔrɔ la buwa jabate n'i ma jɔ k'i kɔfilɛ i ta laban na kɛ siran ye min ye sɛnɛgalikaw u ka masakɛ kura denmisɛn jini funankɛnin don a taamana ka na mali masakɛ ka na bɔ a ye o fana ye denmisɛn ye sifin don basiru jomayi faye buwa jabate i k'a dɔn a nana mali la kununko sɔgɔmada ma min n'a nana ah. ka taa bisimila i bɔra i ka so i nana i ka so kolonɛli asimi goyita ah. buwa jabate i k'a dɔn o kun bi kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bonyaw ani tanuniw tɛmɛnen kɔfɛ u sɔrɔla ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ bamakɔ faama jigiso n'o ye kuluba ye buwa jabate i k'a dɔn u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ni jamanakuntigi sigira ka kuma u maa fila buwa jabate k'a dɔn ciden t'u cɛ u kumanen kuma min u k'o de ma tubabukan na huis clos u ye ɛri kelen bɔɲɔgɔnko de kɛ buwa jabate k'a dɔn ni maa min bɛ jateminɛ kɛ masakɛ fila ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a dɔn tulon kuma kɔni tɛ yen a na kɛ jamana kuma ye o ye sɛbɛ kuma ye o bɔlen kɔ a la Buwa Jabate i k'a dɔn maa tɔw weelela minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen weelela i k'a dɔn u da ka don kuma na sɛbɛnnikɛla ko Senegali ni Mali cɛ Buwa Jabate i k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ min ye u ka masakɛ a da ma don a la sabula a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye lakanako ye n ka t'i ka so i yɛrɛ ka na n ka so Mali ani Senegali ni ɲɔgɔn cɛ kokɔrɔba b'u cɛ kabini diɲɛ kununko o tɛmɛnen kɔfɛ sannifeere o fana barika ka bon buwa jabate i k'a dɔn ni jamana in fila bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɔgɔn na a ko k'i bɔ yen ji boloba dɔ bɛ min ye falemɛ ye buwa jabate n'u u janto o ji bolo in na buwa jabate sanu ɲininaw i k'a dɔn olu kɔni kɛlen bɛ ka dingɛ jugu tigɛ fan bɛɛ fɛ u laban laban u na ji in kɛ pɔsɔni ye eh. basiru faye a kumana a y'a jira fana min kɔni ye a kɔrɔkɛ n'a badenkɛ ye n'o ye anw ka jamanakuntigi ye buwa jabate a nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula kɛlɛ asimi goyita ah. ŋanayaw ani wulikajɔ kura minnu kɛra a fɛ farafinna babolo in kan buwa jabate k'a dɔn a ni foli ka kan nka hmm. ale nakun tɛ foyi ye buwa jabate don min ale bɛ sigi fanga na asimi goyita ye ciden bila ka taa a ka sigili kɛnɛ kan buwa jabate k'a dɔn awa a b'o taamaw de kan k'o siraw bɔ buwa jabate jango jamana minnu ni jamana minnu ni sɛnɛgali bɛ ɲɔgɔn da fɛ u bɛ se ka kuma buwa jabate k'a dɔn ɲininkalikɛlaw olu kɔni y'a ɲininka e? ayiwa i nalen min filɛ nin i b'a dɔn kɔni mali ani burukina ni ayiwa nizɛri jamana olu kɔni y'u foosi ka bɔ sedeyawo la yalima e ka hakilina dun ye jumɛn in na a ko ale ka kuma tɛ CEDEAO ye ee a nan tɛ CEDEAO ka ci la Ɔhɔn. u m'ale ci CEDEAO yɛrɛ furadama ale sigi furadama ka kɛ président ye Ɔhɔn. a t'a dɔn CEDEAO yɛrɛ ye min ye Ya. sabula ale ma deli ka taa ɲɔgɔnye kɛnɛ kan Han. Buwa Jabate nka a b'a dɔn Ɔhɔn. yan'a ka kɛ masakɛ ye a ka jamana n'o ye Sénégal ye o bɛ CEDEAO kɔnɔ Hali. Buwa Jabate k'a dɔn k'a fɔ maa de y'ale ci Ɔhɔn. taa nin jamana saba in na Han. i ka kuma u fɛ u ka segin ka na Ɔhɔn. a k'o tɛ Naam. sabula a ka kɔrɔfɔw la a y'a ye Ɔhɔn. min kɔni CEDEAO ka bɔli ye mali fɛ Buwa Jabate k'a dɔn a ko kɔni a bɛ yen a jɛlen don kaki nka k'a fɔ yalima yɛlɛma ti don a la don nataw la ah. ale kɔni ka hakilina na farafinna kelen ye maa minnu farala ɲɔgɔn kan n'o ye ayiwa an ka nin jamana ninnu tutigɛbaw ye ah. ka CEDEAO sigi Buwa Jabate olu ka hakilina an'u ka ɲɛtaa u y'a dabɔ min kama tiɲɛ don caman zagora ɔ laala kotɛti mm. ni ko bɛɛ lajɛlen nana ye k'a dɔn k'a fɔ nin jamana saba in bɔra a la ka da dalu min na u jo don walima hakilina kuraw nana ta laala kotɛti u na segin ka na a kɔnɔ wa o kɔni ale tun b'o fana fɔ nka a tɛ maa ka ciden ye walima ayiwa senegali na fara AES kan o t'ale ka hakilina ye k'a fɔ de ko awa jɛkulu wɛrɛ bɛna kɛ farafinna fan wɛrɛ fɛ a bɛ fara min kan o tɛ ɔ nka min kɔni wulikajɔ ni jateminɛ ye Buwa Jabate fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen sabula farafinna ye kelen de ye Buwa Jabate k'a dɔn ko in fanga tun ka bon kosɛbɛ sabula Diomaye Faye ani maa caman de nana ministre de l'intégration africaine affaires étrangères madame Yacine Fall ani général Birama Diop ministre des forces armées min ye Birama Souleye Diop ministre de l'énergie et du pétrole et des mines ani Maliki Ndiaye ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens Buwa Jabate k'a dɔn a kɔni tilenna ka tilefana dun Buwa Jabate k'a dɔn wulada dɔ fɛ ni a sɔrɔla k'a ka pankurun ta k'i kun da burukina faso kan sɛbɛnnikɛla ko mali ani senegali jamana kelen don